aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene poyamba tikuyamika kumwamba kuti kwatilolanso tikadzuke ndi moyo mu tsiku limene mulungu watipatsa unali usiku wautali usiku umene zambiri zachitika nkhondo zosiyanasiyana komabe ulemu wa wachikulireyo mmwambamo Lelo ndife pano moyo watininkhanso. Tiyamikile bus zotsogola za Kwezy chifukwa lelonso atigulila sitampa. Mmadziwa inu kuti kutumiza katundu kudzela pa Kwezy Courier mmakhala kuti mwakhwana kwambili? Chifukwatu Kwezy Courier ndiyokhayo ya changu kwambili kwathu konse kuno. Yokhayo imene kutumiza katundu lelo kwa abale anu lelo lomwe amakamulandilanso komanso ali bwino bwino basi. Zochitika za Kwezy Courier ndi za dongosolo kwabasi. Nchifukwa chake kwathu kuno anthu akafuna kutumiza katundu samayang'ananso kwina ayi koma ku Kwezy Courier basi. Munthune monga muja ndichitira muja achimwene nati ndikulembeni kalata kuti ndikuwuzenibe zomwe zikuchitika kwathu kuno achimwene. Ufunsa za ndani kodi? Za bigge kunyanja ndi anyamatawo? Iii amwene, mpakanatu pano nkhani zake sizikudziwika kuti kodi nde zikuyenda bwanji? Timu ija ya ayimanso ija ikupitilizabe kumakuwa kuti basi adah ayimanso! ayimanso! Kungoti no ukawaona adah wo pachipikitchala umapukusa mutu kuti kodi ndiye kuti tikumuzunzilanji munthu wamkulu? Agogo athu oti nthawi ino inali nthawi yomadya tofewa tofewa kumagona tulo tabwino kumapumula ayi ndithu alipobe ena ake amene akumaona ndithu kuti mukadalibe mphamvu mwa munthu wamkulu amenewa ndi amene akufuna kumupweteketsa munthu wamkulu panopa za anthu ena oyenera kupikisana nawo ku msonkhano waukulu zayamba kuzilala sindikudziwa kuti ndiye kaya zikukhala bwanji kaya zinthu zakezi kaya Ndikudziwa achimwene mudzinena kuti ee koma obwande? Munthu wamkulu mukanamusiya amenye mnofu wa bakha. Mwamukumbukira bwanji bigge wathu? Simungakhulupirire amwene chimene chandipangitsa kuti ndimukumbukire munthu wamkulu ndi zimene posachedwapa anachita amwene kulembera kalata azungu kuti kwathu kuno kukufunika 1.4 trillion kwacha kuti tizitolerenso pambuyo pa namondwe. Ku Chikumbeni kuno ndisaname tinaseka kwabasi timadzifunsa kuti kodi amangwetu, kwathu kuno Tilipo atsogoleri angati? Ndawakumbukira a Brazzi Mmericano chifukwa cha anyamata awo amene akumachita zinthu zodabwitsa kwabasi komanso kupereka uphungu olakwika. Pena zina akamalankhula a Brazzi umadabwanso kuti mm kodi zinthu zakezi ndiye kuti zikukhala bwanji kwenikweni? Zikuoneka kuti anthu omwe aja amene adawazungulira a Bulazi nthawi imene anali ndi makala m'manja aja, anthu omwe aja ndi amene pakadali pano awazunguliranso nkumapereka uphungu ofoira. Anthu omwe aja ndi amene akufunitsitsa Bulazi ayimenso azipitirizabe kupereka uphungu ofoira. Ndi anthu omwewo amene amanena kuti, ah, bwana, Inuyo mukadalamulabe, musavomereze kuti akulamulira chinthuchi ndi ena ayi, ndi inuyo. Mukalibe pampando basi. Lembani chikalata chipite kwa mabwana otithandiza, apempheni atumize K1.4 thililiyoni. Ikabwera kaya ndiye idzafikira kwa ndani? Palibe amene akudziwa. Ndiye kuti idzatipeza anthu ngati ifeyo alolida akumudzi, kaya ndiye idzatipeza bwanji? Kaya amwene akudziwa mabwanawo ndi anyamata awo. Kukana kuvomereza ndithu kuti chinthu chidawagwa akuyenera kuchirimika kuti mwina mwake akhoza kuchiwankhanso. Chimenechi ndi chimene chikuwatayitsa nthawi m'malo momakonzekera kuti chinthuchi chinatigwa koma tiyeni tilimbikire tichitengenso. Kumakhala kudzilimbitsa mtima kuti aah tikulamulira ifeyo kungoti anatibera koma nthawi ino ikadali yathube basi. M'menemo nthawi ndi kumapita. Ochatsika ndi kuyesera kuyitana kuti, Hey, mavuto agwa mwadzidzidziwa, mavuto a namondwe ndi a tonse, aliyense wakhudzidwa. Bwanji tikumane tonse ngati nkhopekupe, tikhale pansi. Poti enanu muli ndi anzanu ochuluka kunjako, nkutheka mukhozanso kugwiritsa ntchito anzanu amenewo kuti mwina mwake nkutigwirako manja, kutivuula mu mavuto awa adzaoneni amene atikhodzokerawa. Basitu, monga mwa nthawi zonse, anyamata awo a Bulazi Mmerikano kuletsa, Aaa, iyayi, osalola zimenezo bwana, iyayi, osapita kukaonana nawo, zachibwana basi, akufuna atchukire pa ife amenewa! Anthu anakumana, anakambirana, Malume Chempando, Mama Jo, kupereka maganizo awo, ochatsika ndi kumalemba ndithu, a Bulazi Mmerikano kuli zii! Ndiye okhano paokhaokha kulemba chao chikalata kuti tikufuna K1.4 trillion. Chonde tithandizeni. Koma nanga munakhala pansi ndi anzanu ena aja? Munafufuza kuti iwo mbali yawo achita bwanji? Ndipo inunso mukhoza kuchita bwanji? Zina zake zikamachitika achimwene, ukhoza kumangoseka wekha kuti koma hmm, kodi zinthu zakezi zikukhala bwanji kwenikweni? Zilumika zitatu tsopano chisinthireni zinthu kwathu kuno. Koma a Bulazi akadalibe ndi mkwiyo ndipo safunanso kukhala pansi kuti mwina mwake ndi kupereka uphungu wa zina ndi zina zochitika. Safunanso kumutsira diso wa kwa Malemboyu. Anatiphumitsa chinthuchi limodzi ndi amabwalo. Zimenezi achimwene ndi zimene zikumawapangitsa anthu kuti asapite chitsogolo. Adzingobwererabe malo amodzimodzi omwewo. Panopa ndi mmene zinthu zilili, a Bulazi ndi gulu lawo bwezi amapereka chiyembekezo kuti ayi musadandaule zinthu zidzayendanso bwino nthawi ina yake. Koma tsoka ndilo, akadayendabe ndi mkwiyo, ndipo safunanso kumva chilichonse cha ku Nyasalande kwathu kuno. Nthawi zonse akapeza mpata wotuluka ndi kukumana ndi anthu, amakhala akuwakumbutsa anthuwo zimene adaawachita nthawi ina yake. Ngakhale kumaliro kumene, amakawakumbutsanso anthu kuti, Mukumbukira? Mukumbukira? Munandithamangitsa ineyo, munandithamangitsa. Anthu a ku Ndixville ndilibe nanu mawu iyayi. Mukumbukira? Wina nkudzachita kuwanong'oneza kuti, Ishi bwana, Pepanitu, mwabwerera kudzapepesa maliro? Zikuoneka ndithu kuti mkwiyo wa a Braz si wamasewera ayi, anakwiya nafe kwabasi. Ndipo sangachitenso nawo masewera aliwonse woti ayi tikhale pansi, eh tikambirane kuti zinthu zinayenda bwanji komanso titani kuti tikonzenso chinthuchi. Ayi ndithu, akadali okwiya, angodikira nthawi ikwane Abwezere chipongwe chomwe adachitidwa basi. Zilibe kanthu loko zinthu kwathu kuno zitamasokonekera bwanji, mposo zitasokonekera akhoza kuchita kuombera mmanja kuti eya zachita bwino anthu amenewa aione Bangwe. Kulamula chinthuchi nawauza sikovu sikophweka yayi sikophweka. Kumakhumbira chitadilizika ndithu chimenechi tonse tiluze. Anyamata awo akujilira mmbalimu tinkanena ife lero ndi izi aona nyekhwe amenewa amayenda mmbali. Ndi zosadabwitsa kuti m'malo mopereka mayankho kuti ena mwa mavuto amene tikumana nawo kwathu kuno akhale ngati kuti mwina mwake nkhasako. Ayi ndithu, nkhani yake ikumakhalabe imodziimodzi yomweyo, mkwiyo basi, mpakana tsopano dzaka dzitatu dzapita. Mkwiyo ndi wachabe, makamaka ukakhala mkwiyo wopatsirana si wabwinonso yi. Lero lino mkwiyo wochokera kwa atsogoleri athu tapatsirana angakhale ife patokha oti sizikutikhudza zimene adayambana sizikutikhudza mmene amadyera okhaokha koma tikumayenda anthu otopatopa nafenso anthu okwiya kwabasi chifukwa ndi zimene tikulandira kuchokera kwa atsogoleri athu amene ngakhale munthu wina atawapitira kuti akacheze nawo malo molankhula za ulendo umene munthu amadzacheza nawowo kumakhala tsopano kulankhula zambiri Hey, anabwera kwathu kuno, anabwera ndi kampando kake, komanso anabwera ndi madzi ake a tea. Koma ndiye anabwera ndi za asilikali mbwe nyumba yonse ngati akudzachita chipikisheni. Kwa zilumika zitatu tsopano tikadasungabe mkwiyo. Zokonzanso dziko lathu sitikupanga nawo. Nchifukwa chake timalemba chikalata choti tikufuna 1.4 triliyoni kwacha. Mabwana kunjako atithandize opanda kukhala pansi ndi anzathu. Kufufuza chachitika ndi chani? Tili pati? Gawo likutsalira ndi liti? Nthawi imeneyo tilibe. Iya, ndikacheze ndi ana a ng'ona ine, ine. Ayi tiziona, mwamva. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi a Bwande mafuta ku Nyasalande